Dia is Muire daoibh ar fad a pháistí agus a thuismitheoirí. N'fheadar an bhfuil aon duine ag féachaint isteach go fóill. Táim ag fanacht ar chúpla duine a fheiscint atá istigh ar ár Facebook Live. Má tá tú ar an tionól, cuir comment isteach. Feicim go bhfuil duine amháin ar a laghad ag féachaint fé láthair. Cuir Thumbs Up nó Comment má tá tú istigh ansin. Tá an máistir anseo. Tá sé beagáinín glórmhar agus táim chun fanacht. Hi, Múinteoir Máire Rút, mar is gnách, an chéad duine isteach. Maith thú. An ghrian ag taitneamh anseo. Tá Caroline Clifford ag féachaint isteach. Conas atánn tú, Caroline? Ag súil agam go bhfuil gach duine i dlarrach go maith. Agus Ori, is dócha, ag féachaint isteach ansin. N'fheadar bhfuil na cailíní chomh maith. Roinnt daoine ag teacht isteach anois. maith sibh agus féachfaimid orthu siúd de réir is mar a théimid ar aghaidh. Feiceann sibh an grian mór taobh thiar den máistir ansin agus taobh thiar dom anseo tá an Astro folamh faraor agus é lán réidh do pháistí nó go bhfuil cead againn teacht ar ais. Muintir Uí Chofaigh ag féachaint, tá Sabrina Best, tá Róisín ag féachaint isteach tar éis an rith beo a dhéanamh amach i nDún na mBeagán. I rith na seachtaine, Cathal agus Doireann Ó Dúshláine ag féachaint isteach ansin agus Múinteoir Sylvia, conas atánn tú Múinteoir Sylvia? Tá Nicky Walsh istigh, Amy de Bhál ag féachaint, conas atánn tú Nicola? agus Múinteoir Ash ag féachaint isteach. Tá 'fhios agam go raibh roinnt ranganna ar Zoom ar maidin agus rudaí mar sin. nó go dtéimid thar tríocha duine ag féachaint, raghaimid agus féachfaimid ar rud ana-speisialta atá taobh thiar dom anseo. Tá JJ agus Rian ag féachaint isteach chomh maith agus táimid ag dul suas i méid duine atá ag féachaint isteach. Is lá aoibhinn. atá anseo i dtimpeallacht na scoile agus táimid imithe thar an 20, fanfaimid arís cúpla soicind agus ansin raghaimid ar aghaidh mar ba mhaith linn go mbeadh roinnt daoine ag féachaint ar an rud go bhfuilim ag iarraidh a thaispeáint daoibh anseo i gclós na scoile. So táimid ardaithe anois. Beagáinín so, féachfaidh mé anois agus taispeánfaidh mé daoibh, a pháistí, cad atá in aice liom anseo. Díreach taobh thiar díom, in aice na scoile, tá na háiseanna nua iontacha seo a bhaineann leis an Rith Beo an bhliain seo caite. Féach air, is féidir libh dul ag dreapadh ar na rudaí seo nó go dtiocfaimid ar ais ar scoil. Seo an Ionad Súgartha nua. atá againn don scoil agus táimid ana-bhuíoch den chomhlacht Kompan istigh agus iad ag cur isteach na háiseanna seo le seachtain anuas. Beimid in ann dul ag dreapadh, beimid in ann dul ag siúl agus ag déanamh cothromaíocht agus gach uile rud go bhféadfaimis déanamh agus seo dar ndóigh buíochas mór de gach duine a bhí bainte le Rith Beo 2019 ach go háirithe, an Rith Beo a bhailigh an t-airgead anseo agus féachfaimid chomh maith, tá roinnt cluichí againn anseo, go mbeimid in ann beagáinín ceoil a sheinnt. Bainfidh an máistir triail as. Beidh an ceann sin ar siúl againn thíos anseo. Tá cluiche, is dócha. Baineann sé le Cill Chainnigh, an t-ainm atá air ná Four in a Row, agus le cúnamh Dé feicfimid é sin arís go luath agus beimid ag súil leis an gcluiche sin a imirt. Níl fhios ag an máistir go fóill conas go n-oibríonn sé ach téann rudaí suas síos agus beidh na rialacha á fhoghlaim againn de réir mar a théimid ar aghaidh agus seo an ceann deireanach Deireann sé, maze ball, eh, so ní déarfaidh mé aon rud d'aon duine a mbíonn mar fan de Ross O'Carroll-Kelly ach seo iad na cluichí agus dar ndóigh muintir Loch Garman anseo tá siad ana-shásta le na dathanna atá ar an bpíosa ceoil anseo so beimid ag, eh, tá áthas orthu gur dathanna Loch Garman atá ansin agus thall anseo tá na lads ag cur suas áiseanna dreapadóireachta beag, a bheidh ar siúl againn ar fhalla na scoile agus iad siúd imithe isteach. So sin dea-scéal na seachtaine. Cheana féin tá an féar ag teacht suas tríd na mataí a bheidh fé bhun ár n-ionad súgartha nua agus feicfidh sibh é sin ar an dtalamh. chun a chinntiú go bhfuil an féar agus an nádúr ag teacht tríd. So, leis sin, táim chun siúl ar aghaidh isteach go dtí an scoil agus déanfaimid an chuid eile den tionól istigh ansin le cuid de na scéalta deasa atá againn mar go bhfuil an torann taobh thiar dom anseo. Tá bearradh gruaige ag teastáilt ón máistir go géar mar a chífidh sibh so táim ag súil go mór go mbeidh deis againn é sin a dhéanamh. Go luath So cé eile atá istigh anseo tá Isaac Ó Broin ag féachaint. Deir Jack agus Ben Ó hAilín, deir siad, Wow! Tá Mícheál Ó Broin ag féachaint, n'fheadar an é sin Mícheál ó sa Sligeach? Más ea, conas tánn tú, a Mhichíl? Agus baint ag Mícheál Ó Broin le Gaelscoil thuas sa Sligeach agus baint aige chomh maith le Cill Mhíona. agus ceantar Bally Callan amuigh ansin. Tá Christine Ní Mhartúin ag féachaint, tá duine éigin i dTigh Noel Brennan ag féachaint, Anne Purcell mar is gnách, tá Ciara de Siún ag féachaint ansin agus tá, cé eile atá agam? Um deir sé duine éigin i dtigh Noel Brennan, By the way, a pháistí, seo an méid leabhar atá fágtha sa scoil tar éis an tseachtain seo caite. Ní thaispeánfaidh mé na hainmneacha ansin ach má tá beart leabhar le bailiú agat, ón scoil go fóill, is féidir leat teacht isteach tráthnóna inniu agus é sin, iad sin a bhailiú agus iad a thabhairt abhaile. Tá brón orm bhí an ceamara sin i bhfad ró-chóngarach don Mháistir, so raghaimid isteach anseo go dtí oifig an Mháistir agus tá mé chun dul tríd na rudaí atá ana-thábhachtach ar fad agus sin iad na breithlaethanta. So deir Helen Kinnane, deir Helen go bhfuil Laura agus Paddy ag féachaint, Mandy Butler deir sí go bhfuil Finn ag féachaint, Dara Connolly, Carol agus Sarah ag féachaint agus Anita St Ledger deir na daoine sa tigh sin wow agus mar a dúirt mé táimid thar a bheith buíoch don coiste an bhliain seo caite. Dáibhéad Ó Muiris ag féachaint. An mbeidh aon swings ann a dheireann duine éigin i dTigh Noel Brennan? Ní bheidh. Beidh spórt againn. Tá Finn Cullinane ag féachaint isteach, deirtear liom. Mar a dúirt mé, Christina, Isaac Ó Broin ag féachaint, Roibeárd McKenzie istigh, Sophie agus Ollie Ó hÓldáin ag féachaint isteach, Jean McIntyre, deir sí go bhfuil Ian agus Molly ag féachaint. Tá daoine i dTigh Niamh Connolly ag féachaint isteach. Tá Áine de Gallaí ag féachaint isteach, Múinteoir Áine, conas atá tú Múinteoir Áine agus beimid ag caint fé cúpla rud a bhaineann le Múinteoir Áine i gceann tamaillín. Agus cé eile atá agam thíos anseo? Tá Caoimhe agus Maidhcí Ó Faoláin ag féachaint isteach, Darren Martún atá ag féachaint isteach dar ndóin agus deireann Kathleen Funchion, Teachta Dála, go bhfuil Finn Cullinane ag féachaint isteach agus tá fhios agam go bhfuil Mam agus ana-ghnóthach agus gach rud ar siúl ansan so tá áthas an domhain orainn leis an ionad súgartha a chonaic sibh amuigh, bheadh sé go breá a bheith ar ais ar scoil agus ag baint taitneamh as ach tarlóidh sé sin. So, tá an Máistir chun dul ar ais go dtí rudaí atá ana-thábhachtach gach seachtain agus sin iad na breithlaethanta agus táim chun rith tríd na daoine a raibh an An cleas, cleas a mháistir, a deireann duine éigin i dtigh Múinteoir Máire Ruth agus tá daoine i dtigh Fiona Maloney agus tá daoine i dtigh Caroline Daly ag féachaint isteach chomh maith. So, féachaimid anseo, an 22 lá, sin seachtain ó shin, bhí breith laethanta ag Jessica Ní hAnnáin, ag MJ Ó Murchú agus ag Amy de Bhál agus Madaí Ní Phuirséil Bhí ceathrar sa scoil le breithlá acu an lá sin agus tá, guímid arís, guímid an-bhreithlá dos na daoine sin. Raghaimid ar aghaidh anois go dtí tús na seachtaine seo. Ar an Luan seo caite bhí Hugh Ó Donnaíle, Hugh Donnelly, Bhí sé siúd sé mbliain d'aois i rang Múinteoir Máise. Bhí Johnny Ó Cearúill ar an Máirt. Bhí sé seacht mbliain d'aois. Na Naíonáin Mhóra, Múinteoir Ivan. Bhí Isabel Ní Lorcáin. Bhí sí ocht mbliain d'aois i rang Múinteoir Máire Ruth. Sin dhá lá ó shin, ceapaim. Bhí Lottie nó Charlotte Ní Cheallaigh Ní hÓgáin. Bhí Lottie deich mbliain d'aois. Ar an 27ú bhí J.J. Ó Fógartaigh, bhí sé ocht mbliain d'aois ar an 28ú agus sin J.J. dar ndóin, i rang Múinteoir Máire Ruth Bhí Conchúr Ó Maoileoin, bhí sé aon bhliain déag d'aois inné agus bhí Eoin Ó Muiríosa, má tá an ceart agam agus an dáta ceart agam, ceapaim an 29ú atá againn inniu, más é, na daoine go bhfuil, go raibh breithlá, go bhfuil breithlá acu ar an 29ú, Eoin Ó Muiríosa, i rang a dó, Múinteoir Ashley, naoi mbliain d'aois, Alex Ní Dhálaigh, Alexandra Ní Dhálaigh, i rang a sé, Múinteoir Sylvia, déagóir eile sa scoil, tá sí trí bhliain déag d'aois, agus maith thú, Alexandra, súil agam gur bhainis an-thaitneamh as an lá speisialta sin. Ruairí Mac Floinn, i rang a cúig, Múinteoir Neasa, dhá bhliain déag d'aois, agus ansin Noah Ó Riain ar an tríochú lá, Ella de Búrca ar an tríochú lá, agus Rian Limkin ar an tríocha haonú lá, Rian ocht mbliain d'aois. Ella seacht mbliain d'aois, rang Múinteoir Ivan, agus Noah i rang Múinteoir Cormac aon bhliain déag d'aois ar an tríochú lá. So Rian, mar a dúirt mé, ocht mbliain d'aois. B'fhéidir go bhféadfadh le duine éigin a rá liom cén dáta atá agam inniu, tá sé imithe uainn ar fad anseo idir an dá linn. Mandy Mulroy Walsh Tá Mandy ag féachaint isteach, súil agam go bhfuil cailíní agus an buachaill sa tigh sin go maith, iarscoláirí na scoile. Tá Áine agus Tadhg Ó Leathlobhair ag féachaint isteach agus iad tar éis an-chuid duaiseanna a bhuachaint le cúpla seachtain anuas. Brendan Wall Tá Ella agus Pádraig de Bhál anseo. Tá Múinteoir Máise ag féachaint isteach, Haigh Múinteoir Máise, is beidh mé ag teacht go dtí do theachtaireacht i gceann cúpla soicind. Chomh maith, tá Aoibh agus Fionn Ó Branagáin ag féachaint isteach, bhíos ag labhairt le Mamaí i rith na seachtaine agus Mamaí eile go rabhas ag caint léi, Deborah Murray, bhíos ag caint le Deborah i rith na seachtaine, conas tánn tú Deborah? Gillian Mhic Giolla Phádraig, Gillian Fitzpatrick ag féachaint isteach le na daoine sa tigh sin, Tom agus Ella, ceapaim, agus Deirdre, Múinteoir Deirdre ag féachaint isteach agus deir sí go bhfuil Pádraig agus Doireann ansin, muintir Uí Mhaca ag féachaint isteach, Maith thú Aaron ag leanúint ar aghaidh leis an obair iontach agus an rith atá ar siúl ag Aaron do Chois Nore agus muna cabhraigh tú leis sin is féidir leat féachaint air, conas tá muintir de Róiste, Andrea ag féachaint, Dia dhíbh a bhuachaillí a deireann Múinteoir Máise, níl fhios agam mar gheall ar na cailíní but deireann sí Dia dhíbh a bhuachaillí agus Mary Lawlor Doireann Donegan ansin. Hi Jude, hi Georgia ó Mhúinteoir Máise, Andrea, sea bhí fhios agam gur Andrea a bhí ann, Sam, AJ agus Pia Ó Maca ansin agus tá Múinteoir Siobhán tagtha isteach conas tánn tú Múinteoir Siobhán, beidh Múinteoir Siobhán in ann a rá liomsa cén dáta atá ann inniu, bíonn sí go maith ag an Mata agus na dátaí i gcónaí. So táim ag dul ar aghaidh go dtí sna breithlaethanta de mhí Meithimh, mar tá sé ag teacht i gceann cúpla lá agus tá 'fhios agam, níl aon breithlá ann, laistigh de chúpla lá, tosnóimid ar an gceathrú lá de mhí Meithimh an tseachtain seo chugainn agus tosnóimid le fear darbh ainm Seán Gearán nó Seán Géaran, Gíoran nó Géaran, níl 'fhios agam, bíonn an Máistir measctha suas idir na rudaí sin. Beidh Seán naoi mbliain d'aois, tá sé i rang a dó, Múinteoir Caoimhe, Um an tseachtain seo chugainn beidh Alexander O'Loughlin sna Naíonáin Bheaga le Múinteoir Máise. Beidh Alexander sé bhliain d'aois ar an gceathrú lá. Beidh Seán Ó Dálaigh, Seán Ó Dálaigh i rang, Múinteoir Cormac i rang a ceathair, beidh Seán Ó Dálaigh Aon bhliain déag d'aois ar an gcúigiú lá beidh Conor Ó Dúill, Conchúr Ó Dúill, i rang Múinteoir Ashley, rang a dó, beidh Conchúr Ó Dúill beidh sé naoi mbliana d'aois ar an gcúigiú lá, beidh Seán Ré i rang a cúig Múinteoir Neasa beidh sé dhá bhliain déag d'aois ar an séú lá agus beidh Fiach, déanfaidh mé. Dhá cheann eile, Beidh Fiach Ó Crualaoich i rang a dó, Múinteoir Caoimhe, beidh Fiach naoi mbliana d'aois ar an t-ochtú lá, agus an duine deireanach, beidh Molly Melissa Ó Sé i rang Múinteoir Connors, Múinteoir Nioclás, rang a trí, beidh sé siúd. beidh sé siúd deich mbliana d'aois ar an naoú lá de mhí Mheithimh, agus deir Múinteoir Siobhán liom bhíos chun go mbeadh fhios aici an fiche naoú lá, a dheir sí, atá ann inniu, so mar sin caithfidh mé a bheith cruinn anseo. An duine, tá roinnt daoine go bhfuil breithlaethanta acu inniu, Eoghan Ó Muiríosa, Alexandra Ní Dhálaigh agus Ruairí Mac Floinn, lá breithe shona dhíbh, Lá Breithe shona dhíbh, Lá Breithe shona, Eoin, Alexandra agus Ruairí, Lá Breithe shona dhíbh. So, bainigí taitneamh iontach as an lá agus as an deireadh seachtain álainn atá ag teacht anseo. Muintir Brockage istigh arís ó Bhaile Mhic Andáin. Tá Niamh agus Darragh ag rá hi. Tá Múinteoir Brian istigh, conas tánn tú? Múinteoir Brian agus Aindí Ó hAnnracháin a bhí ag rith go hiontach an tseachtain seo caite istigh chomh maith, Eoin Dewberry ag féachaint agus dar ndóigh bhí Daidí agus Mamaí agus Eoin ag rith mar chuid de Rith Beo an deireadh seachtaine seo caite chomh maith agus deireann daoine i rang i dtigh Múinteoir i dtigh Deborah Murray is dócha n'fheadar cé atá ann? Haigh Múinteoir Máise a dheirtear ón dtigh sin ansin so táimid ana-shásta labhairt le na daoine sin. Anois, cúpla rud eile gur chóir dúinn a rá inniu, atá ar siúl agus a bhí ar siúl. Agus dar ndóigh, bhíos ag féachaint, bhíomar ag féachaint ar an ionad súgartha níos luaithe, rachaidh an máistir amach arís i gceann cúpla nóimeat ag deireadh an tionóil chun féachaint ar an ionad súgartha nua, mar a dúramar, rith beo 2019 agus ceapaim b'fhéidir cuid de 2018 chomh maith, bhíodar bainteach leis an t-airgead a bhailiú, don ionad súgartha agus roinnt rudaí eile chomh maith a rinne Coiste na dTuismitheoirí. So do Choiste na dTuismitheoirí arís do Sylvia, do na mná iontacha eile ar fad atá ar an gCoiste agus dar ndóigh bhí Philip O'Reilly ann le cúpla bliain anuas chomh maith ar an gCoiste. Táimid ana-bhaoch dóibh den obair sin ach caithfimid caint fén deireadh seachtain seo caite. Nach raibh an deireadh seachtain seo caite go hiontach, a pháistí? An Rith Beo ar fheabhas ar fad. Bhí daoine a bhí ag rith sa tSín, duine amháin a chríochnaigh i gCearnóg Tiananmen nó Tiananmen Square sa tSín. Bhí triúr nó ceathrar a bhí ag rith san Astráil. Bhí duine, cloisim inniu, a bhí ag rith, ceapaim, i Saudi Arabia, bhí daoine ag rith i Sasana, i Meiriceá, i gCeanada, ach níos tábhachtaí ná aon rud eile, bhí tuismitheoirí agus páistí ár scoilne ag rith i ngach áit timpeall Contae Chill Chainnigh agus cúpla duine ag rith i dTiobraid Árann fiú, an deireadh seachtain seo caite. Táimid ana, ana, ana-bhuíoch agus bhíos ag caint le Múinteoir Proinsiasa inné, n'fheadar an bhfuil tú ag féachaint isteach, Múinteoir Proinsiasa, go, agus Muireann, dar ndóin, agus bhí pictiúr álainn de Mhuireann agus Múinteoir Proinsiasa is iad ag rith an deireadh seachtain seo caite. Bhíodar an-bhuíoch den tacaíocht a fuaireamar don Rith Beo. Táimid imithe thar, ceapaim, €5,300 a bailíodh an tseachtain seo caite. Sár-jab déanta. Tá an an cuntas GoFundMe ar oscailt ar feadh fiche ceathair uair a chloig eile má tá daoine ag iarraidh cúpla euro a chur isteach. Deireann Mary Lawlor anseo, Sár-jab to the Rith Beo Committee. Tá an ceart agat Mary agus táimid an-bhuíoch don choiste ar fad don obair iontach a rinne siad. Fuaireamar litir ana-speisialta ó PSPA Ireland ag gabháil buíochais de níos mó ná €2,500 a bheidh ag dul go dtí an carthanacht sin, PSPA Ireland, beidh siad in ann grúpa tacaíochta nó support group a bhunú i gCill Chainnigh agus san oirdheisceart de bharr an t-airgead a bailíodh an deireadh seachtain seo caite. An leath eile den airgead, beidh sé ag dul do chúrsaí ceoil, in onóir do Michael O'Grady, mar a dúramar, do Mag agus beidh gach tuismitheoir agus gach páiste sa scoil, beidh siad ag fáil nasc an tseachtain seo chugainn go dtí áit, go dtí suíomh nua, nua don scoil seo, tradtime.ie. Beidh tú in ann logáil isteach agus tosnú ar chúpla tunes a fhoghlaim ansin. Tá Múinteoir Máise ag rá haigh do Ben agus Jack agus tá Eoin Jubilee ag rá haigh go Calum agus tá Bevin Ní Dhúnlaing, Mh, tá Bevin ag rá, Dia dhuit ó Isabel ansin atá sa tigh, Hi Isabel, conas tántu? So, táimid ana-ana-bhuíoch ar fad de gach duine a bhí bainte le Rith Beo, go háirithe sibhse a pháistí a d'imigh amach ag rith, in bhur t-léinte scoile, éadaí buí eile, chun a bheith ag ceiliúradh go bhfuilimid fós mar phobal scoile agus go bhfuilimid sásta bheith ag rith agus ag cabhrú lena chéile. So, mar is eol daoibh, beidh an t-airgead sin caite go maith, an t-airgead don scoil, beidh sé ag dul, an t-airgead don scoil, beidh sé ag dul do chlár Trad Time dot ie ach chomh maith leis sin, beidh, beidh, an chuid eile á chaitheamh ar uirlisí nua ceoil, so le cúnamh Dé, beidh b'fhéidir bosca ceoil nó dhó eile againn, beidh cúpla banjos, cúpla rudaí eile á ceannach againn, tá súil againn blast mór uirlisí ceoil a bheith réidh againn nuair a thagaimid ar ais ar scoil. Tá teachtaireacht an-thábhachtach anseo ó Mhúinteoir Brian agus tá 'fhios agam go dtagann sé seo chomh maith ó Mhúinteoir Sylvia, deir an Múinteoir Brian go mbeidh sé ag tiomáint timpeall na cathrach inniu le hoodies Rang 6. Tá na hoodies, na geansaithe álainn Rang a Sé atá mar traidisiún na scoile ag teacht chugainn, tá siad tagtha chugainn le cúpla lá anuas, beidh Múinteoir Brian ag dul chun iad a thabhairt amach do dhaoine atá ina chónaí sa chathair agus le cúnamh Dé beimid ag cur na hoodies ansin go dtí daoine nach bhfuil ina chónaí i gcathair Chill Chainnigh. So má tá tú i rang a sé, dá mba rud é gur ordaigh tú hoodie, Cuir glaoch nó cuir ríomhphost go dtí an máistir nó go dtí Múinteoir Brian nó Múinteoir Sylvia, Abair linn an mbeidh tú in ann an geansaí a bhailiú nó an bhfuil tú ag iarraidh go gcuirfimid amach chughat é i slí éigin? So, hoodies tagtha, táimid ag súil go mór leis sin. Tá an-obair ar siúl ag Rang a Sé fé láthair agus ba mhaith liom labhairt fé seo, Táimid, tá na páistí ag scríobh dánta agus píosaí scríbhneoireachta mar gheall ar na cuimhní atá acu ar na rudaí is fearr a tharla nuair go rabhadar istigh sa Ghaelscoil. Beidh leabhar ana-speisialta réidh againn chun dul amach i gceann cúpla seachtain agus táimid ag súil go mór leis sin agus beidh ócáid, a thuismitheoirí agus a pháistí Rang 6, beidh ócáidí speisialta againn. Beidh ócáid speisialta againn san tseachtain deireanach chun críoch scoile Rang 6 a cheiliúradh. Ba bhreá linn dá mbeadh sibh anseo agus deir Múinteoir Sylvia go bhfuil na píosaí scríbhneoireachta den leabhar chun a bheith ar ais inniu. So muna bhfuil sé críochnaithe agat, má tá tú fós á scríobh, páistí Rang 6, bígí ag scríobh anois agus bíodh siad réidh agus ar ais do Mhúinteoir Sylvia, sylvia at osraí dot com, nó Múinteoir Brian, brian ag osraí dot com, roimh dheireadh an lae inniu ionas gur féidir linn snas a chur orthu agus go mbeidh siad réidh don do dheireadh na bliana. Múinteoir Lís, leat, conas tánn tú? Tá sí istigh, a deireann Inise in St Ledger, deireann siad haigh go Eoin agus haigh ó Ben do Mhúinteoir Máise sa tigh sin chomh maith. So, Múinteoir Máise, Rudaí deasa ag teacht isteach chugat, a mhúinteoirí rang a sé, má tá aon rud eile nár smaoinigh mé fé, an féidir libh labhairt fé anseo? Múinteoir Máise, Fad is go smaoiním ar Mhúinteoir Máise, táim chun iarracht a dhéanamh anseo teacht ar teachtaireacht a chuir Múinteoir Máise isteach chugam ar maidin agus tá Múinteoir Máise agus Múinteoir Deirdre ag cur teachtaireacht chugam ón Coiste Scoil Glas agus coiste ana-thábhachtach Inár scoil, deir sí go bhfuil comórtas grianghrafadóireachta á eagrú ag an gcoiste Scoil Glas. Caithfidh an grianghraf bithéagsúlacht a thaispeáint i do cheantar lastigh de 5 km. Níl cead againn fós dul lasmuigh den 5 km. Seo iad samplaí ón gcomórtas eile, Tóg an grianghraf ar fón, nó ar camera digiteach, seol chugainn iad roimh an 5ú lá Meitheamh agus seol iad go dtí Múinteoir Máise ag maise at osraí dot com, M-A-I-S-E ag osraí dot com, agus bí cinnte iad a chur isteach go dtí Múinteoir Máise agus beidh duaiseanna an tseachtain seo chugainn dos do